question tɛ dɔwɛrɛ bamananzana de don ko zonzan bɔlen fali fɛ mais a den tɛ o bɛ fɔ cogo di français la. les zonzans comme fali mais il n'est pas de fils.
zonzan bɔlen don fali fɛ mais a den tɛ. ah lapin comme tu es âne.
fermement
bane dɔgɔni ça va ko bɛ kɛ kan foyi tɛ e dun b'i yɛrɛ la funufunu mun de b'i la ayi foyi tɛ ne la Ɔn, i walawala kɛ wa ayi n walawalalen don sisan question kelen de bɛ ne bolo n'i sera ka répond n bɛ kɛmɛ fila d'i ma shap shap la i bɛ taa n'a ye wa a kɛ o ka di yan non o ka di trop problème t'a la université école université o bɛ wele cogo di bamanankan na sanfɛ kalanso
sanfɛ kalanso Awɔ. Jɔn y'o f'i ɲɛna. A fɔra ne b'a dɔn kɔrɔlen. A fɔra e b'a dɔn kɔrɔlen o ye kuma fila ye dɛ. Ayi n b'a dɔn kɔrɔlen a bɛ a fɔra n ye a mɛnna. A fɔra e y'a mɛn.
Awɔ. Problème t'a la n'i ko ten sisan i bɛ kɛmɛ fila bɔ nin na i b'an ka kɛmɛ fila. Ee kɛmɛ fila tɛ ne kun dɛ. I tɛ wari minɛ ou i tɛ wari fɛ? Awɔ a di yan a di yan n bɛ taa bɔ a la. Aa o y'a Awɔ o y'a ye. Ɔ cɛ ma bɔ a la. Ee i jɔ a ma ban. Foli ka ɲi.
Kana an ka wari minɛ ka taa k'i tɛ kuma folikan jumɛn b'i bolo ka di Yaye TV mɔgɔw ma i kɛlen ka kɛmɛ fila in sɔrɔ? Wa folikan min bɛ ne bolo ka di yan nɔ u ka nin kɛ u ka to ka nin kɛ u bɛ denmisɛnninw bɔ ee bandiya fɛn caman na.
Question tɛ dɔwɛrɛ ye. bamananzana de don ko zonzan bɔlen fali fɛ mais a den tɛ o bɛ fɔ cogo di en français zonzan bɔlen fali fɛ mais a den tɛ zonzan bɔlen fali fɛ mais a den tɛ zonzan zonzan zonzan yɛrɛ kɔrɔ ye français kan na mais ne tɛna o kɔrɔ f'i ɲɛna e yɛrɛ de bɛn'i miiri o la o zonzan a bɛ fɔ zonzan ma cogo di en français Les zonzans comme Fali, mais il n'est pas de fils. Les prénoms. Les,
le meneur. Bon, aigle tɛ zonzan tɔgɔ, non? Aigle tɛ zonzan tɔgɔ la ayi e ma se ka zonzan tɔgɔ fɔ kuma tɛ fali ma o mun fali tɔgɔ dɔn fali ye l'âne n b'a mara wagati bɛɛ fali ye jumɛn l'âne i k'i fɔ ti mais i débrouiller sa ou bien n'i ye fali tɔgɔ dɔn i kan ka zo oui n bɛ tila k'a tɔgɔ ɲɛɲini i bɛ tila ka o kɔrɔ ye k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ok merci kɔrɔkɛ shap shap la a ka di ne ye école université o bɛ fɔ cogo di bamanankan na université université bon université bɛ fɔ cogo min bamanankan na bon aa université Université.
Université. E yɛrɛ tɛ université de la wa? Bon non ne bɛ lycée de la wa ne tɛ. Faut pas tɛ mais i ka ɲi ka se ka université dɔn bamanankan na. Ouais bon na ni question wɛrɛ ye quoi sinon kɛmɛ fila in bɛ taa n'o ye na ni question wɛrɛ ye. E tɛ nin dɔn wa? Bon nin ka gɛlɛn n ma. Bon nin kelen de y'i garisigɛ ye an fɛ yen k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.
question tɛ dɔwɛrɛ bamanan nsana de don ko sonsan bɔlen fali fɛ mais a den tɛ o bɛ fɔ cogo di français la sonsan bɔlen don fali fɛ mais a den tɛ ah lapin comme tu es âne kuma kosɔn

ko sonsan bɔlen fali fɛ mais a den tɛ bamanan nsana de don e bɛ se k'o fɔ ne ɲɛna en français sonsan bɔlen fali fɛ mais a den tɛ sonsan bɔlen don fali fɛ mais a den tɛ le lapin ressemble à l'âne mais ce n'est pas son enfant

an ka abonné mandiw mali kɔnɔ ani mali kɔkan nin video damadɔ nin bɛ dansigi kɛ an ka bi micro trottoir jɛmukan na i komi aw bɔra k'an ka video lajɛ cogo min na dɔw sera k'an ka ɲininkali jaabi i n'a fɔ dɔw ma se k'a jaabi an b'a fɔ aw k'an bɛn video nata wɛrɛ ma bye bye